So mar a dúramar nuair a bhíomar ag eagrú na meithle, bhíomar a rá, teastaíonn uainn go mbeadh rudaí úra á phlé, cad tá nua agus dúramar tá mé féin agus Kate nua, bhuel níl Kate anseo inniu, tá sí sáinnithe san Iodáil agus mar a dúramar aréir tá áiteanna níos, ah, mo ghraidhn-í! yeah, tá áiteanna níos measa ar domhan le bheith sáinnithe ná san Iodáil. So, mo ghraidhn-í. Ach, eh, yeah, is mise Fionn Ó Cíosóig, táim ag obair anseo le beagnach bliain anois, creid nó ná creid. Is as Ciarraí ó dhúchas mé agus táim i mo chónaí anseo i gCill Dara ar feadh cúpla bliain anois agus tá an t-ádh dearg a bheith agam a bheith ag obair libhse ar fad agus is breá liom gach soicind den phost seo. So, na buaicphointí na bliana seo caite, dheineamar an-chuid agus tá sé an-, tá sé fíor, fíordheacair cur síos a dhéanamh ar an obair a bhíonn ar siúl againn. laistigh de deich nóiméad. Ach chíonn sibh anso cúpla grianghraf ó Sheachtain na Gaeilge. Bhí Seachtain na Gaelainne ollmhór againn i mbliana. Reáchtálamar cúig imeacht is tríocha. So tá cúpla grianghraf ansan. Sin ón seoladh. Bhí seoladh álainn againn istigh i dTeampall Naomh Dháiví i Nás na Ríogh. Agus dheineamar Meitheal na nÓg, sin sin rud nua a dhéanaimid le cúpla bliain anuas, táimid ag iarraidh ceannaireacht a spreagadh i measc daoine óga sa chontae agus iad a spreagadh le Gaelainn a úsáid lasmuigh den seomra ranga agus ina saol féin. Agus bhí ceolchoirm álainn againn i McAuley Place le Bernie Pháid agus Cormac agus Éamonn de Barra agus cúpla rud eile. So, tá Caoimhe chun plé beag a dhéanamh ar an obair a bhíonn ar siúl acu, ag Kate agus ag Caoimhe, maidir leis na teaghlaigh. Tá so, bhí Kate chun an píosa seo a dhéanamh ach os rud é go raibh mé bainteach leis, tá súil agam go mbeidh mé in ann rud éigin a rá faoi. So, tháinig Kate isteach agus mise ag obair trí lá sa tseachtain agus Kate ag obair dhá lá agus chonaiceamar go raibh, mar táimid ag iarraidh cloí lena bhfuil leagtha síos againn sa phlean teanga, so tá sin an-thábhachtach dúinn coinneáil ar an gconair sin Agus chonaiceamar go raibh easnamh ann cineál leis an chaidreamh leis na scoileanna. Agus mar sin tháinig Kate isteach agus bhí sí ag obair, ag déanamh an-chuid ceardlanna leis na scoileanna áitiúla sa, an áit ar a dtugaimid Ceantar an Líonra, Nás na Ríogh agus na Solláin. So go dtí seo bhí sí i seacht, seacht scoil ó na naoi mbunscoil atá sa cheantar, rud atá ar fheabhas ar fad. Agus tá sí ag cothú caidrimh leo. agus ag spreagadh na ndaltaí. Tá sí ag dul isteach ag déanamh ceardlanna spraíúla leo. Agus mar chuid de sin, rud mór a dheineamar le Seachtain na Gaeilge ná tá an leabhar seo, Teach Teidí, Sadhbh Rosenstock a scríobh agus tá ceol ag dul leis agus tá agus anois tá sí tar éis na teidí a thabhairt isteach. So dúramar nach mbeadh sé deas dá raghadh teidí ar chuairt chuig na scoileanna sa cheantar so chuireamar an rud amach ar na meáin agus tháinig bhí deich teidí againn ach bhí an-éileamh air so bhí orainn tuilleadh teidithe ag ceannach ach rud a bhí deas faoi chomh maith go raibh na scoileanna Béarla ag baint taitneamh as agus gur rud spraíúil bhí teidí ag déanamh bhí teidí cineál leo don tseachtain don deich lá scoile agus chuir Kate pacáiste le chéile agus bhí tasc beag ag teidí don rang gach lá so idir dathúchán nó b'fhéidir amhráin a fhoghlaim agus mar sin de. So rud an-spraíúil agus tá súil agam go mbeimid in ann leanúint leis sin. So sin teidí ag Gaelscoil Nás na Rí, oh no, Cill Dara, bhí siad an-shásta go raibh na dathanna céanna ar teidí is a bhí ar éide na scoile agus scoil Naomh Lorcán síos an bóthar anseo i mBaile na gCruach. Agus an tseachtain, an bhliain seo caite, ansin, Seachtain na hOidhreachta, dhein Kate tionscnamh de sin arís chun an Ghaeilge a spreagadh ar bhealach nach í an Ghaeilge atá lárnach san imeacht ach gur imeacht iontach é agus an Ghaeilge mar lárchuid de. So, is maith linn cineál díriú ar an inbhuanaitheacht agus a bheith glas mar eagraíocht chomh maith. So, seo bád a dhein sí as rudaí athchúrsáilte. Agus an, so, tharla sin i gCuan Nás na Ríogh. agus fuaireamar duais ansin mar, sea, an bhfeiceann sibh, gradam Seachtain na hOidhreachta don ceardlann tógála báid sin, so bhíomar ana-shásta leis sin, tá ana-jab ar siúl ag Kate, tá mé ag dul sa treo mícheart, agus rud eile anois agus mac agam féin, tá spéis, tuilleadh spéis agam i nGaeilge a spreagadh i measc daoine óga, mar feicim cé chomh tábhachtach is atá sé nuair atá tú ag tógáil leanaí, Mar a deir siad sa Bhéarla, ní, em, cad é, tógann sé, is, tá sráidbhaile de dhíth, tá pobal, pobal atá i gceist, is dócha, le daoine a thógáil agus tá sin an-tábhachtach ó thaobh na Gaeilge de. So tá neart ar siúl againn faoi láthair. Bhí an Lá Spraoi againn, em, mí na Bealtaine seo caite, ag Faiche an Aonaigh i Nás na Rí, áit an-fheiceálach, rud a bhí tábhachtach mar bhí go leor daoine just ag dul thar bhráid agus ag teacht isteach, ag bualadh isteach agus bhí an aimsir go hálainn, tá súil agam go mbeidh arís i mbliana. Um, agus ana, ana lá a bhí ann, agus rud iontach faoi go raibh daltaí ón Ghaelcholáiste, um, go raibh maith agat Siobhán as iad a spreagadh agus iad a mhealladh agus tá leanaí Siobhán bainteach leis so níl an dara rogha acu. Ach tá anois, tá siad anois ag, chuir siad ceist teacht ar ais an bhliain seo chugainn agus tá sin iontach do na daoine óga, na déagóirí a fheiscint gníomhach i saol na Gaeilge. Um, seo rud a thosnaíomar le déanaí, grúpa tuistí agus lapadán, mar arís tá sé tábhachtach agus go háirithe an tréimhse sin agus máithreacha sa bhaile ina n-aonar, Tá sé uaigneach, tá tú ag lorg pobail agus tá sé deacair teacht ar pobal Gaeilge. So sin rud atá, tá meascán de daoine ann, tá cúpla duine atá ag tógáil na páistí le Gaeilge agus cúpla duine nach bhfuil mórán Gaeilge acu ach cuirtear fáilte roimh gach éinne. Cúl Cubs rud eile, fear ó Baile Munna atá ag teacht chugainn go luath arís don aoisghrúpa sin faoi bhun 5 bliana d'aois, spórt agus spraoi agus scileanna. na na gcluichí Gaelacha as Gaeilge agus ansin tá club spraoi againn. Tá sé tábhachtach dúinn chomh maith na rudaí rialta bheith ar siúl chomh maith leis na mór-imeachtaí cosúil leis an lá spraoi. So bíonn an club spraoi ar siúl gach tseachtain agus cluichí cláir atá ann agus lego agus mar sin de. So sin neart atá ar siúl againn dos na himeachtaí teaghlaigh. Dos na daoine óga eile, daoine fásta óga, so tá clár imeachtaí nua seolta againn i mbliana agus mé féin agus Cáit atá ar an bhformhór á reáchtáil. So an aidhm atá leis na himeachtaí so ná, tá an-chuid daoine atá ar chomhaois liom go bhfuil Gaolainn acu agus ní bhíonn an deis acu í a úsáid. Fiú mé féin nuair a bhíos ar an gcoláiste, cé go bhfuil cumann Gaelach ann, ní rabhas mar bhall de. Ach like tá an-chuid daoine go bhfuil aithne agamsa orthu agus tá Gaelainn acu ach ní bhíonn an deis san í a úsáid seachas na Ciorcail Comhrá agus tá na Ciorcail Comhrá go hiontach ach uaireanta bíonn imeachtaí eile úra agus spraíúla ag teastáil chomh maith agus tá cúpla rud déanta againn i mbliana so bhí podchraoladh Dúchas beo n'fheadar an aithníonn sibh an bheirt seo ach is influencers iad so seo Cuán de Búrca agus Cian Mac Coisdealbha tá siad go hálainn deineann siad físeáin agus podchraoltaí Tá podchraoladh nua, bhuel, nua-ish, seolta acu dárb ainm Dúchas agus bíonn siad ag plé dúchas agus miotaseolaíocht agus rudaí eile a bhaineann leis an stair agus stair na hÉireann. So tháinig siad chugainn i thirty three South Main agus bhí oíche álainn againn. So seo cuid de na grianghraif a bhí againn agus bhí siad ag plé Naomh Bríd so bhí sé ábharach do Chontae Chill Dara rud a bhí Go hálainn. An t-imeacht is déanaí a dheineamar ná oíche bhoird físe, so oíche bhoird físe, vision board night an Béarla air sin, mura raibh sé sin ar eolas agaibh. An smaoineamh atá taobh thiar de ná go bhfuil irisleabhar agus bhí cúpla rud againn ó Chomhar a raibh, bhí sé sin go hálainn agus bhí an deis ag daoine rudaí a ghearradh amach agus oíche bhoird or bord físe a chruthú dóibh féin, cad a shamhlaíonn siad ina saol agus na rudaí a thaitníonn leo agus rudaí mar sin. Bhí sin go hálainn. Agus tá an-chuid eile beartaithe againn. Táimid ag tosnú amach le imeacht gach dara mhí agus an bhliain seo chugainn táim ag súil le tuilleadh a eagrú, cé go mbeidh mise an-ghnóthach an bhliain seo chugainn, is léir! Ach fós le teacht an bhliain seo. Beidh yoga fén aer agus caifí agus lá folláine de shaghas éigint ag deireadh mhí an Mheithimh agus beidh sána as Gaeilge ag deireadh mhí Lúnasa. Sin trend mór atá ann na laethanta so agus tá siad ag oscailt i ngach áit. Agus ansan beidh dhá oíche cheardaíochta againn ag deireadh na bliana. Um seo rud eile a bhíonn ar siúl, agam féin ach go háirithe, agus do scanraigh sé seo mé nuair a chonaic mé é. Seo cuid, deirim cuid, cuid des na postálacha athá déanta againn i mbliana ar Instagram, agus deirim liom fhéin an t-am ar fad, cá n-imíonn an t-am? Imíonn sé ar Instagram! So seo cuid des na rudaí a dheineamar. Um agus des na grúpaí eile, tá sé just go hot, go hiontach, Instagram agus Facebook, tá sé saor in aisce agus tá reach mór againn air. Seo ceann dos na postálacha is fearr liom fhéin a dheineamar i mbliana. So deinimid alt gach seachtain sa Leinster Leader, scríobhann Caoimhe iad, agus chuireamar céad alt isteach anuraidh so shroiseamar an chéadú alt agus seo alt speisialta ar scrígh Caoimhe dos na céad 's a haon deis an Ghaelainn a úsáid i gContae Chill Dara anuraidh. So sin é an post a dheineas fhéin agus tá an-chuid, is léir. So sin iad na himeachtaí sóisialta. Rud amháin eile a dheinimid go mór le Cill Dara le Gaeilge ná an gnó. So ceapaim go bhfuil an scéal ar eolas agaibh ar fad so díreoidh mé ar na gnóthaí nua atá againn.

So, rud amháin atá an-thábhachtach leis na gnóthaí is dócha ná an seirbhís, mar má theastaíonn uait saol bheith agat as Gaelainn sa chontae seo, caithfidh tú a bheith in ann í a úsáid i ngach cuid den saol. Agus is dlíodóir é Antóin Delap, tá gach aon duais fén spéir buaite aige, tá sé go hiontach ar fad, bíonn sé ag obair leis an bhForas, le Conradh na Gaeilge, le gach rud. Agus cuireann seisean seirbhís dlí ar fáil go hiomlán trí Ghaelainn agus tá sé sin thar a bheith tábhachtach So deineann sé gach rud, uachtanna agus probháid, wills, ceannach agus díol tithe, gortuithe pearsanta. Deineann sé d'ainm a aistriú ó Bhéarla go Gaelainn agus níl fhios agam conas a dhéanann sé é mar tá céim sa dlí agam féin agus tá fhios agam go bhfuil sé an-chasta is conas d'ainm a úsáid ach bhíos ag labhairt le duine éigin ag Pop Up Gaeltacht i Má Nuad le déanaí agus dúirt sé liom, chuaigh sé i dteangmháil le Antóin agus dúirt sé ba mhaith liom m'ainm a athrú go Gaelainn agus. click of a button, mar sin bhí sé déanta. N'fheadar conas a dhéanann sé é ach tá sé an-thapaidh agus like má theastaíonn uaibh é a dhéanamh is fiú. Déanann sé dlí teaghlaigh agus conarthaí agus gach rud. Um seirbhís iomlán trí Ghaelainn eile atá againn, atá nua, ná um an Dr Róisín Brady. Is fiaclóir í i Nás na Ríogh sna dental rooms agus um tá sí lán sásta Gaelainn a úsáid le haon duine a thagann isteach an doras. Is fuath liom bheith ag éisteacht le mo ghuth féin. Seo físeán a dheineas le Barge Trip, ceann des na gnóthaí a dheineamar le déanaí. So d'fhágamar ó chuan na Sollán agus seo é Chris. Tá Chris ag obair le Barge Trip le cúig bliana anuas. agus eisean a bhí mar scipéir againn inniu. So, seo é an báirse é fhéin. Is báirse traidisiúnta é agus tá cistin, leithreas agus áiteanna suí ann. Tá caife, tae, deochanna boga, fíon agus beoir áitiúla chomh maith ar fáil agus tá áit le suí ag tosach an bháid agus féach ar an radharc san. So, fad is a bhíomar ar an dturas, d'fhoghlaimíomar meall ar an bhfiadhúlra ó Chris. agus bhí na hainmhithe ar fad dár leanúint an lá so. So, seo iad na healaí a bhí linn agus iad amuigh ag snámh agus seo iad ag ithe go raibh thógtha leis an gcailín beag ansan. Bhí ainmhithe dár leanúint sa spéir chomh maith so seo corr scadán tá an ceann so an-óg agus é ag iarraidh a áilleacht a chur in iúl dúinn ag déanamh gaisce agus tá an ceann so níos sine is féidir é sin a aithint ón stripe dhubh athá ar a aghaidh. Agus sin mé ag iarraidh grianghraf a ghlacadh dóibh agus níor éirigh rómhaith liom caithfidh mé a rá. So leathshlí tríd an turas. Stopamar ag an Leinster Aqueduct le haghaidh ceacht staire ó Chris. Tógadh é níos mó ná trí chéad bliain ó shin agus é fós ina sheasamh inniu. Go gairid ina dhiaidh sin, stop formhór daoine ag baint úsáid as na huiscebealaí, ach amháin muintir Guinness, a d'úsáid na canáil suas go dtí 1960 le kegs a iompar, agus sin grianghraf den bháirse deireanach a d'fhág James Gate. Bíonn deis agat grianghraf a ghlacadh chomh maith agus sin Chris ag iarraidh na angles a fháilt. In 1998 deineadh na canála oscailte arís agus anois tá na mílte ciliméadar de chanálacha in Éirinn atá réidh le taiscéalaíocht a dhéanamh orthu. Sin ceann des na rudaí atáim ag iarraidh a dhéanamh leis na gnóthaí ná poiblíocht agus fógraíocht a dhéanamh agus tá sé spraíúil rudaí a dhéanamh mar sin ar aon nós. So tá an-chuid fós ag teacht le gnó Chill Dara, ach go háirithe sna míonna atá amach romhainn, mar ó thús mhí Eanáir táimid dírithe ar Theach na Gaeilge agus an Mheitheal! So yeah, so beidh bróisiúr nua agus seoladh oifigiúil ag teacht go luath ag deireadh na bliana agus ansan beidh tuilleadh seirbhísí á scaoileadh ar fud fad an chontae. Sin rud eile atáim ag iarraidh a dhéanamh leis an. le gnó Chill Dara, tá, dírionn sé ar an gcontae ar fad, like, formhór des na gnóthaí san, tá siad, tá siad i ngach áit, um, seachas Nás na Ríogh agus na Solláin. Agus tá cúig gnó ó Chill Dara tar éis cur isteach ar Ghradam Ghlór na nGael agus beidh tuilleadh ag cur isteach air roimh dheireadh na bliana tá súil agam.